ọ dị mma nna ya bụ dike a- a- aza gị na ọ na-adaba nnọọ ọ Chukwu ọ na-adaba
Em, otu Fada Pita anụnwa Fada Peter Igbo Kids International ụmụazị nwa ụfọdụ Amerịka ụfọdụ Kanada hmm. ụfọdụ England ebe dị iche iche o nwere ihe i nwere ike ịgwa ha ụmụazị nụnwa a na-akụziri Igbo na mba dị iche iche hmm. o nwere okwu i nwere ike ịgwa ha ee ibe m ma-agwa ụmụaka bụ bụ na ọ Chukwu zite Fada Peter o wee na-etinye be n'ibe niine a ba na-eme o nwerọ etu ọzọ e si azụ ụmụaka na-abụrọ etu abụ ụmụaka na-amụta ihe ọsịsọ ma ọ bụ na ị chịkọba achịkọba rie nne ọ ba nwa na-azọ azọ ka a mara onye ya emenere n'ebe a na-akụzi ihe ya na ibe m ma-agwa ụmụaka bụ ba jisi ike onye emekete na nwee ibe ga-eme be ba pụọ n'ibe a ba na Pita na-eme o nwerọ ebe ọzọ ba ya-enweta ụdị ọzụzụ ahụ enọ ọzụzụ nne na nna ga-aga ọ bụ na o nwee ebe baba aka gbazi ka e were mee ebe dị etu a ka ụmụaka bịaba mana onye na-echi fada ada echi fada maka nne ya na nna ya fada bụ nwa ọra ị kụarị fada aka n'uchichi na o nwere onye arụ na-adịrọ ma a na-atọ mmadụ ma a na-ada atọ mmadụ fada ekunie gbarụ jebe ebe abụ abụrụ ibe ọ ṅụ n'iyi ya na ibe a fada na-eme bụ ibe ndị fada na-eme oge gboo o nwere fim anyị nene ka m nọ na Zaria ava fim a bụ El Señor Tormenta Tormenta bụ storm na you know, ha so that El Señor Tormenta bụ Mr. Storm Mr. Storm a na-ekpuchi iru ya o nwerọ ma onye ọ bụ wee na-agba mgba dị egwu o nwerọ onye na-emeli ya o wee ruo oge ọ chọrọ ịgba mgba for title o nwere onye ya na ya ga-agba mgba onye abụ siri ike mana ọ ma na ya ga-emeli ya ndị mmadụ wee baa n'ụlọ na room ya wee tie ya ibe Tisie Tormenta ive o nwerọ ike imegheli arụ ya. O kunie kpee ekpele wee jee nya na Siza wee gbaba mgba. O nwere ebe o lu o wee si etu a jide Siza wee sị ya biko nya rapụkwanụ ya ka ya merie ebe a na ọ dị ya mkpa ya rapụ ya ka ya merie agha ebe anya na na ọ dịkwanụ ya mkpa wee gbachie nkịtị o wee merie nye o wee nye ya kaadị sị nya na girlfriend ya chọta ya va wee buru moto jebe ebe va lulu dịka ọma agụ ọ dịka ụnọ ụka nnukwu ụnọ ụka na-asị gị kedu a wee kụọ aka n'ụzọ ụzọ meghee a vụ ovu ogonogo dimkpa nwoke ebe avụ ọ sị va yes can I help you but you know, we, we hope we are not in the wrong place we are looking for Señor Tormenta ọ mụwa I am Tormenta. I am Reverend Father. Ah, oh God. Ive a m na-akọ akụkọ ọ na-emetụ m n'arụ rinne. Ọ bụ na onye a na-agba mgba niile a na-ekpuchi iru ya bụ fada ka ọ bụ. Na ive o ji wee gwa ndị a chọta ya ka va mali ive kpata na ya na-agba mgba o wee duru O wee bụrụ na ọ na-run orphanage. Okay. Ego ọ na-enweta hmm. ka o ji azụ ụmụaka anọ. Onye enyi ya edute ọsịkwara abụja na onye a bụ girlfriend ya wee gbaa aba na-agba akwụkwọ onye avụ wee kwe nye nkwa sị ebe ọ bụ na ya bụ champion and ya bụ champion wee kpacha anya concede ka o wee nweta ego a na ya join ya ada m elozo ya elozo ọ na Mexico ka e meli ya kpatara o ji aza Tormenta stop oge m ji Tansi agagharị o nwere ebe anyị jee The Reverend Father kasịa ụka, ọ sị m chief, I want you to follow me. Anyị esolie gaba. Anyị amara na fada nwere orphanage. Wee ruo ebe a wee ọ bụ na ụmụaka niile a ma onye m bụ. Yes. ka na o nwere tv dị ebe a bụ hmm. ụmụaka niile a ma onye m bụ wee sị fada ka m bịa ebe a moto udovu akpa rice akpa beans akpa garri ji wee jebe ebe a bụ Nnamdi akpọọ fada it is now my turn to command you fada come ọbịa nchi a this is for your ọbụghị Mm. nchi a this is for your orphanage anya mmiri si etu a bịa n'anya ọsị m chief nchi a this is for you you took me unawares now you should have told us that this is for your orphanage you know. Nchi a, anyị just see foto ife a bụ metụ m n'arụ rinne mana ọ bụ- ọ na-agba mgbakọ ya nke ọzọ ọnụ ghọtago Ee. mana ọ- fada kaba na abọ bụ Ee, maka na ife a m gwara gị ife a ji maka ife fada Pita na-eme Mm. o nwere ebe ọzọ a ya-eme nwunye nwere ụzọ ọzọ a ya-esi wee mie na ụmụaka ka a na-azụ Hmm. ọzụzụ a bụ amaka ọ na-adị ka ọzụzụ eh, ka a si azụ ndị na-eje be di gbato ite ọ ga-enwelị ka fa si wee na-eme ebe ya edebebe ndụ ị ghọtago eh. tụkwunyekwuola aka o nwe ndị ma na fada na-eme ụdị ife a ma na-akwa atara ya ya wee na-aghọtago ya na ụmụaka a bụ bee mekịtene pụwa n'ife a fada na-eme ọ ya-abụ ezigbo ọzụzụ fa nwere ike inweta na ndụ ha. Eh, Nna anyị ọgaranya.
Mm. oge ị na-akọwara anyị ihe n'afọ a mechiri o nwere otu i si kwuo na afa ya bụ Peter Ee, ee mana ihe anyị na-afụkarị ọ Pete, mm, so anyị amago na-ajụ o nwere ihe kpatara

Welu etu a bụ wee zabazia Pete uh, and, and uh, ọmazi arụmarụ na-enwezi ike wee chete nọọ o nwe ka ibe si wee dị aṅaa na sisi delu aba n'isi ba abịa dee Peter mana ibe na passport bụ Pete Steven bụkwa aba confirmation bụ Steve ka m dee ya fa ncha bụ abbreviation maka na e- etu a jụrụ ya o nwee ibe m chọta a serve m Mass rinne ka m na nwata mụ na ndị fada ndị ọcha epesi m mpe mgbe ahụ a na-ebula anyị na scooters etu agbado fada aka anyị wee na-agba emee m baptism ralụ Peter emee m confirmation ralụ Steven wee ruo oge m gụbara ihe gbasara ụka ọfụma wee fụ na Peter na a kpọdoro ya isi n'ala wee gbue fụ na Steve na okwute ka e ji wee tụgbuo ya m wee sị Chukwu o nwere ibe m kote onye na-aza aba naabọ a ghọtago na o nwere ihe o nwere ka i si wee zọnye ụkwụ eh, ebe ọbụla ememe megide ọgbalụwa elu ee mana nwa- na Chukwu ka na ọ ka na-ene anyị anya bụ Chukwu Mm, ka na-ene anyị anya Mm, anyị na ya